I am very much ashamed and disagrees with many things this our sister has come to say on social media. Afa ya bụ Angela Nwosu. Many of you might know her. Afa ya bụ Angela Nwosu onye Igbo. Ị makwa na ọ na-emere onwe ya ọgbanje. so ọ mmụọ mmiri na-enye ya nsogbu. However, m ga-emeki three points

Social media is a devil ground to do so it's a no-go area to bring your family matter to. If you do that, else maybe you are responding to someone. I support you responding to someone who must have called your name. Ọ bụrụ na mmadụ kpọrọ gị afa sị na gị mere nke a mee nke ọzọ ị nwekwa ike bịa na social media respond to that person mana gị nwa iburu family

between you and your siblings but do not do it on social media ị nwere ike ịkpọ ụmụnna ị nwere ike ịkpọ ndị uncle ị nwere ike ịkpọ ndị ikwu na ibe ị nwere ike ijekwa ọ bụ na ị na-eje church e nwee ndị nwere ike ime ya in a very uh, you know, helpful manner mana social media is to nobody you are just escalating the problem the worst this social media in a way to make content is crazy anyị mabu na onye a na-enwe problem mana nke ị kpọrọ ụmụnne gị bata o rugo mgbe anyị ga-etinye ọnụ ka ndị ọzọ mụrụ ife because otu o si wee kwu na o nwere fans o nwere followers before you know it ha emewekwuo the same thing ọ jọgburu onwe ya a nọkata before ị ma ife na-eme ha achọba ndụ ya ma ọ bụrụ na ndị ajọ mmadụ e mechaa o nwee ife mere ya a na-asị na ụmụnne ya egbuo ya ọ na onye nke because if you look for trouble trouble will look for you ọ bụrụ na ị na-ege ntị onu m kịta emekwana this kind of thing ọ jọgburu onwe it is no go area for me what she did was not looking for solution because she even went on to say don't come writing don't come telling me do this do that i have done it all Then why did you bring it to the social media? You brought in there, you brought it in the social media ka ị just mee ha expose for what gain ka e wee kwụọ gị ụgwọ content creator ka ọ gịnị ama m na ọ gaghị afụ this post mana uche m bụ ka ndị ọzọ mụrụ ife mana o nwee ka i si wee fụ post a gị Angela eh, Angela nwa Nwosu ka ọ gịnị ka a na-akpọ gị ya Angela Nwosu biko yọọ ha mgbaghara just apologize if possible tell your fans that na ife i mere adịrọ good because if they are following you what is the example ị na-ele ị na-put forward apologize and withdraw from this kind of thing ọ bụ na mmadụ mejọọ gị gị na onye ahụ you can use yourself afụ m another post ị mere i just saw it on my you page uh, for you page ka ọ gị na feed fụ ebe ị na-use eh, sellotape ama afọ gị this is content you are using yourself it is harmless mana nke anụnwa

ọ bụrụ na your parent mere mistake it is not your duty to rant about it now ị mụọna or to your own this thing now ọ one ka ị mụrụ amaghị m ma ị chọrọ ịmụ more or what so mana you will raise them to raise children adịrọ easy now you are saying ị na-akụzi ndị mmadụ if you have a kids let them grow up bond them together o nwere ụmụaka na-abịa ha ọ dị iche and you literally said it that ofu afọ na-amụ mana ọ bụrọ ofu chi na-eke ife ahụ bụ okwu ndị igbo na-ekwube mana i will prefer you don't bring in your parent in this picture or your upbringing in this picture it is your fault to do what you want to do or become yes upbringing matters But bringing them in a way of blaming them. Saying, okay, no, to accord disease. Now it has turned to be this form or this way now. It is the fault of the all bringing. And otu aka so many of us dị. Ife ọbụla mere anyị anyị agụrụ akwụkwọ yes ọ bụ bringing. It is too stubborn all bringing. My father, my mother, ụmụnne m passing blames on others ajọka.

this situation so many places and so many times ọ na-eme mụnwa na-arụ n'ụnọ ụka and ụdị ihe a ka a na-eweta na nke anyị steady and from the story ọ kọrọ ị ga-afụkwa ebe o kwuru maka na ya na nke the senior one yanwa bụ the middle one so if there are three sisters nyanwa nọ na middle so the senior one na ya adịrọ na mma mana she actually want to have that bond with this younger one hmm. now ihe a na-adị ka nemesis ọ bụrụ na the senior one expects your bond o nweterọ ya o nwerọ ka ị ga-esi wee nweta the bond from the younger one it is exactly whatever you sow you reap i nyerie the senior one one way or the other the senior one nwere ike ọ bụ na o nwere some prices ọ paygoro in your life taking care of you even while you were small but i tolitebe nwebe ego bụrụzie celebrity bụrụzie blogger or bụrụzie because not everybody will be happy with the way you climbed so but however ị na-enwetazi ego ị chọrọ ịma a na-asị na onye fee eze eze elue ya again onye fee eze eze erue ọ bụghị the senior one you did not pay your due respect unto her and you want your younger one to pay unto you to run after you kee ebe ọ na-eme eme it's karma the senior one ahụ nọ there go and respect because that is a solution if you if you have tried other solution try this one ma ọ bụrụ na ị na-ege m ntị obviously ama m na ị ga-afụ this video unless ma gị nwa onye na-watch m e click like by the time you click like click kwa onye ọzọ eklikie o nwere ike YouTube epushie this video or unu share ya to her and tag her please I will beg you but my lesson and my reason bụ ka mụ ma gị na-watch ihe a kịta gere ntị gelu mụrụ one way or the other

eh, principle of life ama m na ọ fụgodi this video ọ chọọ dị mma isi ọkpụkpụ nọrọ onwe ya she is born to live her life the way she wants but social media ka anyị ncha nọ so we must keep on bringing correction because onye fụkwa nke enu ọfụ onye fụ your ranting uh, about whatever you are saying is the wrong place the wrong way the wrong vibe

Ubuntu means uh, with um, it means because you are that is why I am and most European with their own context bụ because I am that is why we are but ndị Africa sị no because we are that is why I am so ọ bụrụ na ekwensu tụrụ ọgba aghara bata na your family mara na ekwensu

the unity in the family but ọ bụrụ na ọ dịrọ possible live your life but don't bring it to the social media especially when you are not aiming for solution bringing it to the social media is the worst and the wrong the worst place to go for solution imagine onye afọ na-asa or onye agụụ na-agụ ọ gaba na wilderness onye agụụ na-agụ kee ihe ị ga-afụ na wilderness ọ bụ mmiri ka ị ga-afụ there ọ bụkwanụ nri ka ị ga-afụ ọ bụkwanụ mmadụ ka ị ga-afụ even ị nwụọ there ese bụ nwa onye ga-eni gị so where will you find ndị be anyị sị na mkpa dibịa na-akpa onye ahụ dị in other words onye ahụ adịrọ na-achọrọ dibịa gaba ma ọ chọrọ dọkịta gaba nke a bụ iburu ya gaa the wrong place echi niile na unless ma unu just na unu ncha mere agree ka i use ya for content creating because ọ sọ ihe na-emezi kịta a nọkata papa na mama eme agree nwa na nna eme agree di na nwunye eme agree to just use um, the medium take the opportunity of content creating medium to create content tinye ndị mmadụ n'ọgba agha because sọ ife dị useless na-aga viral I don't know why

so mana ọ bụrụ na ị gaa na this thing you may see it there but i will prefer you comment tell me reason how you deal with situations among you and your siblings when there is a disagreement they disagree to agree it will come often but ọ bụrụ na ọ dịzie stable permanent ekwensu and ọnwụnwa to that family because ekwensu afụgo that na unu nọrọ n'udo a ga-enwe future a better, easy to grow and pull out the family from hard time. Mana ọ bụrụ na enwe disunity, obviously, isida na ofu onye bini, ọ mmadụ abụọ binie, the family anọrọkwa na ana. So all attack on a family. and it hap it happens and is happening to many people and in many families that now even uh, their own siblings are now becoming their most enemy ọ na-eme mana solution ya dị we will find the solution before the throne of grace before the wisdom God has given us na Bible mụnwa bụ ekene bụ onye ụka mana ụfọdụ bụ na ị bụrọ onye ụka e nwekwa ndị Chineke nyere amamihe na villages na ana be anyị gasị chọọ solution in the right way not in a harsh way ka chukwu nọnyere unu udo dịrị gị